Ah, ndimafuna ndikambe za chitsiriziro chathu. Chitsiriziro chanu kapena chitsiriziro chathu chidzakula kwambiri kuposa chiyambi chathu. Yobu chapter 8 verse yake ndi ya namba- ya namba 7. Baibulo likunena kuti ngakhale chiyambi chawo chinali chaching'ono koma chitsiriziro chawo chinakula kwambiri. Yehova Mulungu wawo anachikulitsa. tamvetserani ndimafuna ndikukumbutseni ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti ngakhale chiyambi chako chikuoneka chovuta koma mulungu ali nawe mulungu akutsogolera ndipo mulungu akupambanitsa ngakhale chiyambi chako chikuoneka kuti ndi chaching'ono koma zindikira kuti mulungu ali nawe mulungu sadzakusiya tamvetserani ena chiyambi chanu cha utumiki chikukhala chovuta koma zindikirani kuti chiyambi angakhale chikhale chovuta koma chitsiriziro chanu chidzakhala chachikulu. Ena bizinesi yanu ikukhala yovuta mayambidwe ake, ena angakhale banja lanu likukhala lovuta mmene lili nkuyambira. Mwalowa m'banja kumene koma anthu angokhalira kukamba za inu, an- a- abale anu, azinzanu komanso angokhalira kukusekani, kunena kuti amayesa ngati atani ameneyu aziona kubanja kumeneko. Koma ndimafuna ndikulimbikitse kuti chiyambi chako ngakhale chili chovuta choncho, zindikira, dalira Mulungu, khulupirira Yesu Khristu, chiya, chi, chitsiriziro chako chidzakhala chachikulu ndipo udzakhala thandizo pa anthu ena. Banja lako lidzakhala thandizo pa anthu ena. Ena mabizinezi anu mwayamba kumene, koma chiyambi chake chikukhala chovuta, chiyambi chake chikukhala chosautsa. Kuyamba, kuduka, kupeza mpamba, kukokera, kuduka. Koma ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti Mulungu ali nanu, Mulungu sadzakusiyani, ndipo Mulungu adzakhalabe thandizo lanu. chitsiriziro chanu chidzakhala chachikulu, chidzakhala chokula kwambiri, monga Baibulo likuyankhulira ku Yobu chapter 8 verse yake ndi ya namba 7 akunena kuti ngakhale chiyambi chawo chinali chaching'ono, koma chitsiriziro chawo chinakula kwakukulu. ndimafuna ndikuwuzeni ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kuti wina aliyense amene amadalira mkhristu yesu wina aliyense amene amakhulupirira mkhristu yesu chitsiriziro chake chimakhala chopambana kwambiri angakhale pa moyo wauzimu amakhala ndi chitsiziro chopambana chifukwa angakhale moyo unonso amakhala ndi chitsiriziro chopambana chifukwa iyeyo watenga Khristu Yesu kukhala mpulumutsi kukhala patsogolo pa njira yake ndimafuna ndikumbutsenso wina wake kuti kaya ndi chani chimene iwe uli nkuchiyamba kaya ndi bizinesi kaya ndi chani kaya ndi sukulu maphunziro anu akukhala ovuta kuti mulowe angakhale pa yunivesite inuyo kuti mupeze mpata olowa pamenepo tamvetserani zikukhala zovuta kwambiri koma khulupirirani mulungu kuti chitsiriziro chanu chidzakhala chopambana. Ndimafuna ndikukumbutseni kuti mu tsiku la lero, osayang'ana m'mbuyo angakhale zikuoneka zovuta. Kaya mukufuna kupemphera, china chake chikumabwera ndi kumakutsutsani mkati mwa mtima mwanu, n'kumakumbutsani kuti simungapemphere. Mvetserani, chitsiriziro chanu chidzakhala chachikulu chifukwa mudzakhala ndi njala yayikulu ya pemphero. Lero lino mukukhala m'moyo wozunzika kuti mupemphere, mukukhala m'moyo wozunzika kuti mukhale pamaso pa Mulungu. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti chidzakhala chakudya chanu mawu a Mulungu ndipo Mulungu akutsogolereni mu tsiku la lero. Mu Yesu Khristu wa ku Nazareti, pangani like, share and follow. Amen.